Igbo kacha nụ Igbo mma mma nụ ụmụaka anyị anọkwa ya e. anyị nọ ya maazị ụmụaka ruonụ m nso anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma maazị wọọ nsị agwụ n'ọhịa anaghị epio ya epio
asịrị egbuna anyị
otu ụbọchị eluo e nwere otu eze a na-akpọ eze malume ọ na-achị obodo a na-akpọ mbate eze malume na-achịta ndị mbate ọfụma o wetara ha ihe mmepe dị iche iche na ihe ọma dị iche iche n'obodo ha ndị mbate hụkwanara ya n'anya nke ukwuu ha wee na-enye ya nkwado otu o kwesịrị iji nyere ya aka n'ọchịchị ọ na-achị maka na akwụdola eze ọ malụ chịa mana o nwere ofu ebe eze malume si eli mpeli nke a bụ na ọ naghị ege ndụmọdụ o kwetaghị na ofu osisi anaghị emebe ọfịa sọnsọ uche ya ka ọ na-eme n'ihe ọbụla ọ chọrọ ime eze malume enweghị ndị ichie n'obodo ya bụ mbate maka na ọ chọghị onye na-etinyere ya atụmatụ ọbụla n'ihe ọbụla ọ chọrọ ime mgbe ọbụla ọ na-ekwukarị okwu sị na e gebecha ndị mmadụ niile ntị n'ọnụ obodo agaghị emepụtanwu ihe ọbụla maka na efi ọha nwe na-alahụ n'agụ ọ ma bụla eziokwu mana nke a meziri na mgbe ọbụla onye ọbụla chọrọ itinyere ya atụmatụ na ihe ọbụla ọ na-eme n'obodo ọ na-asị onye agwana m onye agwana m ihe ọbụla ihe m ma bụ na aga m achịta mbate ọfụma onye agwana m nke a mere ka ndị mbate wee baghalizie ya afa na-akpọ ya eze onye agwana m mana ọ maghị nke a e wee nwee nnukwu mmemme ndị obodo niile dị n'ụwa tinyere a ga-eme ebe a ga-anọ lie nnukwu oriri na ọṅụṅụ wee nyekwa ndị eze dị iche iche asambodo dịka etu ọchịchị ha si wee dị ka mma n'obodo dị iche iche ha na-achị maka na a sị na e kene onye akịdị na nke ọ gwọlụ agwọ ọ gwọọ ọzọ tinye ya ụkpaka mmadụ hmm. ya bụ ndị mbate wee kwado na ha ga-eduje eze malume na ya bụ mmemme ka ha wee nwee ike mechaa ya ihu maka na ọ girigiri bụ ugwu eze ha wee jebe ha wee duru egwu ha na-akpọ igba eze wee jebe ya bụ mmemme ka ha na-eje n'ụzọ ha wee pụta ebe ụzọ gbara abụọ eze malume wee sị na a ga-esi na ụzọ nke aka nri ofu onye obodo wee sị ya eze i kwutekwanere ya mana ị ma na ụzọ aka nri a na o mere mkpakọ and anyị niile buru ibu anyị onye ọbụla na-agbakwa egwu ka anyị si ụzọ nke aka ekpe a ọ ga-eduje anyị edulu anyị n'ofu ebe ahụ onye ọbụla wee nwee ike na-agba egwu ọfụma ụzọ abata onye ọbụla anyị wee na-aga eze malume wee sị mbakwa ya achọghịkwa onye ya-akpasu ya iwe taa onye agwakwana ihe ọbụla na ihe ọ ma bụ na ihe o kwuru ka a ga-eme onye ọbụla wee mere ọnụ ya lie ha wee si n'ụzọ aka nri gawa ka ha banyeziri na ya bụ ụzọ aka nri wee bụrụ na ndị mmadụ na-anyụgasị nsị ebe niile na ya bụ ụzọ a na-ekwu ka a na-ekwu eze malume wee zọnye ụkwụ na ofu nnukwu nsị a nyụrụ n'akụkụ ebe ahụ ọgọdọ ya wee kpochatakwuo ya ọ maghị nke a mana maka na ndị igba eze na-akụsi egwu ha ike ọ na-ada bụbụmbụ kitiki bụbụmbụ kitiki bụbụmbụ kitiki bụbụmbụ bụbụmbụ kitiki igbo mgbe fenite o fepụ mgbe fenite ị mago mhm. eze malume wee na-agbasi egwu ike na-enwesị aṅụrị ike ha wee na-aga amakwanụ na ọ zọrụgo nsị nsị tetekọ ya n'akwa e wee rute n'ọnọdụ mmemme mmemme ebido e wee ruo n'ịkpọpụta ndị eze mmadụ ise ndị mere ọfụma e wee kwuo sị na onye a ga-ahọpụta dịka onye mbụ metekarịchara ọfụma na ọchịchị ọ chịrị n'obodo ya na a ga-echi ya eze ụwa niile nke a mere ka ndị obodo niile nwee aṅụrị ndị mbati enwekarịcha maka ha ma na afịa ọma na-ele onwe otu a ka e si wee kpọba ndị eze mere ọfụma n'ịkpọpụta mmadụ ise e bido n'onye nke ise mgbe a kpọrọ ndị eze mmadụ anọ akpọbeghị eze malume nke a mere ka eze malume na ndị be ya nwekwuo aṅụrị gafee maka a ma na a gụba ndị eze e wee hala odogwu a mara na ọ ka fọrọ ofu onye a na-ekwu ka a na-ekwu igba ebido ịkpọ onye ga-abụ eze eze ụwa niile ebido tube ya afa eze omelọra karịsịa karịsịa eze kacha ibie ọchị na nwata eze malume na-achị mbati ụzụ tụọ onye ọbụla nwee aṅụrị mgbagha adịghị ya ndị igba wee dula eze malume wee gbogobe ebe a ga-ekpunye ya okpu mana ka ha na-eje ha wee chọpụta na nsị etetọkọzigokwanụ eze malume na akwa ya niile

eze malume na-agbasi egwu ike egwu eligo ya isi uche ya niile dịzi n'ihu oche na okpu a ga-ekpunye ya ọ na-agbasi egwu ike na-aga mana ịma na nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkọ iku a na-akọ ya ndị mbati wee chọkwa ihe ha ya eme ha afụha ha wee sị na ebe ọ bụ na a kụgo n'egwu ọ ghọtaha ka a gụọ ya bụ egwu agụọ ka a malụ ma ọ ya aghọta maka na a sị na e gbuo n'iko ofeke aghọtaha a dụa aka n'ọnụ mara ma nke ahụ ka ọ ya aghọta a wee gụbazie ya bụ egwu ọ na-ada eze onye agwana m ibukwe nsị n'ọgọdọ eze onye agwana m ibukwe nsị n'ọgọdọ eze malume wee na-agbapụ egwu na-etesi egwu ike egwu eligo ya isi o nwezi ihe ọ ma a na-akọ ibukwe nsị n'ọgọdọ eze onye agwana m ịghọtago ndị mbati wee kụrụzie egwu sobe ya mgbe ha na-erute n'isi oche ndị eze ndị ọzọ nọ n'isi oche wee nepu anya wee fụ na ahụ eze malume niile abụrụgo nsị nsị ahụ ya na-esi nsị nsị gịnị mee ọsọ wee taa isi oche niile wee gbasasịa onye gbata ọ gbaha ibe ya eze malume wee kwụsị ndị egwu wee sị ọ gịnị na-emezi kedụzi ife unu ji agbalụ m ọsọ a wee sị ya ọ bụ na ịmaghị na ahụ gị niile bụ nsị nsị nsị wee na-esi ebe niile ọ wee negharị anya wee sị ndị egwu ọ eziokwu ha wee sị ya ehenụ ọkwa ya ka a na-akụrụ gị n'egwu since ị mahụ nke a na-akụ ha wee sị ya mana egwu unu na-agụ bụ eze onye agwana m ibukwe nsị n'ọgọdọ onye bụ eze onye agwana m a kọọ ọkọ n'isi sị ọkwa gị bụ eze onye agwana m eze wee tie ọ sị ya gịnị mekwara na ụnụ agwaha m agwa na nsị dị m n'akwa ụnụ na-akụ egwu a sị anyị magoro na before a na-ekwucha ihe ị sị onye agwana m onye agwana m eze onye agwana m nke ahụ wee bụrụ otu eze si wee mechaa bụrụzie oso n'izu amaghị okwu na a na-akụli ya eze onye agwana m ibukwe nsị n'ọgọdọ ọ na-agbasi egwu ike chekwa na eze onye agwana m bụ onye ọzọ ka a na-ekwu egeghị ndụmọdụ ajọgbuo onwe ị fụgonu ọkwanụ anụta akaala eze anụta akaala eze emekata ọ dịzie ka eze ọgwụla anụmanụ mana onye agwalụ kwe afọ ọzọ agwakwa ya ka ahụ metụla ahụ ka eji apụ egwu ọnwa nwekwana onye ọnwa ada eti na be onye a gwabara ya pụta ifo chakpii onye marụzie ihe mmụta ndị ọzọ dị n'akụkọ anyị a edenye ya na ngalaba okwu ebe a na-edenye edemede n'okpuru ihe onyonyo ahụ